106 ba ye lamɛnbaaw aw ye nin mankan in mɛn nin mankan in ka di kosɛbɛ a bɛ fɔ maa min ye o dɔnnen don sabula maa min y'o fɔ o de ye jigiba kuyate ye an bɛna bisimila ni ala ka jɛ jeliya sira fɛ

e min ye maa kura ye n'i ma deli ka ayiwa a dɔn k'a fɔ jigiba kuyate jɔni ye an bɛna a ɲɛf'i ye jigiba kuyate ye ayiwa maninka de maninka jeli kuyate le ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ kaaba n'o ye sunjata ka dugu ye belebele i k'a dɔn k'a fɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a ye ko dɔw ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn balocogo pour que bunadamadenw ka ko ka saniya ka bɔ kojugu la sabula fɛn fila de bɛ diɲɛ na kojugu ani koɲuman n'i ye ɲumanya sɔrɔ i baloko bɛ ɲɛ wa saya in fana a bɛ ɲɛ n'i ye juguman ta baloko bɛ juguya wa saya in fana tɛ laban sabula a bɛ juguya ka tɛmɛ o kan dɛ a ye ko minnu ɲɛɲini o ye a taabolo ale yɛrɛ ka baara an'a ka taabolo a wolola ka min sɔrɔ u ka du kɔnɔ a wolola k'a mɔkɛw n'a tulomasamaw sɔrɔ min na kami kuyateya ma daminɛ fo k'a kɛ kuyate o tigiw ye baaraba de kɛ o kosɔn tɔgɔ dara u kan o tɔgɔ in bɛɛ bɛ waso n'o tɔgɔ de ye ale fana k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na k'a tɛ se k'o tɔgɔ ɲuman in to yen a ka balo ten ten ten na ten k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ ayiwa ale m'o tɔgɔ ɲuman ta n'ale hakili jiginna tulomasamaw la a mɔkɛw la ani a mɔkɛw ka hɔrɔn ani a mɔkɛw ka eh, a tulomasamaw ka hɔrɔnw u ka walew minnu ɲɛna ni jeliya y'o ɲɛ ni jeliya y'o jɔyɔrɔ fa ale ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a bɛ jeliya ta wa a b'a dilan ka furu dilan n'o ye a b'a dilan ka bunadamaden bɔ sunyɛli la k'a bila jogo ɲuman kan ka bunadamaden bɔ ayiwa fatɔya la k'i bila sɛbɛya la donc o de ye an ka jeliya émission ye an ka jeliya émission ye ka jeliya yɛrɛ ko k'a saniya dɔnni kalite bɛɛ de b'a la a ma dama e ye silamɛ i niyɔrɔ b'a la e ye kerecɛn ye i niyɔrɔ b'a la i tɛ silamɛ i tɛ nin si ye i niyɔrɔ b'a la sabula i balolen don wa walima n'i ye hɔrɔn n'i tɛ hɔrɔn ye ayiwa i b'a sɔrɔ fɛn tɔgɔ wɛrɛ de dalen b'i kan ni ala ka jɛ donc an bɛna belebele bisimila mais san'o cɛ sa aw k'a dɔn k'a fɔ soma le yiridɔnba le furalikɛla ŋanaba laturudɔnba fana le mɔgɔ ɲɛna cɛ le a ka nimɔrɔ o de ye 05 65 75 48 57 82 97 83 jigiba kuyate kuyate kɔni baasi si t'i la alhamdulillah an bɛ ala tando ali jamu naamu naamu
jama fo kɛnɛ b'i bolo ayiwa alhamdulillah an bɛ ala fo k'a koɲuman dɔn mhm. a ka ciba n'o ye mamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ye yarabi ala k'an bɔ a nun ma ya rabbal alamin n bɛ kɔdiwari cɛw fo ka kɔdiwari musow fo mhm. ka kɔdiwari faama olu fo mhm. ni n y'o faama olu fo mhm. awa kɔdiwari sabu ɲuman ninnu mhm. n'o ye arajo baarakɛlaw ye kosɛbɛ kosɛbɛ awa n b'i fo k'i koɲuman dɔn ali i n'i ka tɛkinisiyɛn ɲumanw n'i ka baarakɛlaw bɛɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin ka taa an ka arajo so ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ma n'o ye awa sibi ye kosɛbɛ kosɛbɛ ko n ka foli b'a ye inshallah maraka hakilima i bɛ t'a sɔrɔ a ba ye maninka ye ne y'a lɔn cɔ sibi kɔni a ba ye maninka ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ ni n y'o foli kɛ n b'an ka oditɛri ɲumanw fo minnu tɛ sɛgɛn k'an lamɛn su n'u tɛ sɛgɛn k'an lamɛn tile wagati bɛɛ olu de b'an sɔn hakili ɲumanw la k'an bilasira ka tila tuguni k'an ka emisiyɔn diya don an yɛrɛ la o tuma o lamɛnbaga minnu bɛ yen n'olu kɛlen bɛ ka gɛrɛnw sigi nin wagati in kɔnɔ sugu kɔnɔ ani baarakɛyɔrɔw la ko an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a ɲɛsin ka t'u bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka dugawu don ko yarabi jamana in ala k'a kɔrɔta ala kan'a majigin

can don mɛsajiw cayara An ka- a b'i bolo a bɛ n bolo a bɛ ten a bɛ ten a bɛ ten a can i t'i ta in daminɛ n'o tɛ n ta in ka jan koyi ayiwa alhamdulilayi mɔgɔ caman ye awa mɛsajiw ci an ma Awɔ. ko k'an fo k'an koɲuman dɔn Unhun. awa ɲininkaliw ka ca a kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Unhun. awa o ɲininkaliw awa ko yala ko mɔsiya nana cogo di ka bɔ maninkaya kɔnɔ Unhun. wa n ko awa o min filɛ o tɛ o ye jaabi awa o jaabi ka teli awɔ awa n kɔni y'a dɔn aa mɔsi bɛɛ tɛ maninka ye nka mɔsi jamu dɔw bɛ yen minnu ye awa tarawele siw ye awa olu ye maninkaw ye u yɛlɛmacogo sa ka kɛ mɔsi ye ani u jamu yɛlɛmacogo mhm. fo ɲininkali de ka kɛ mɔsi jeliw la n'o tɛ maninka jeli tɛ se ka fɛn fɔ o la donc n bɛ se ka min fɔ ka ɲɛsin o tigi ma k'o jaabi kɔrɔ jɔnya mhm. o de ye nin yɔrɔ in ye baasi t'o la voilà ayiwa ɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ mɛsaji fɔlɔ nin ye wayibɛr de ye a bɛ ten
ko ale tɔgɔ ye ko madama tarawele kunba tiɲɛ k'ale fankelen ye ayiwa fula ye k'ale fankelen ye maninka de ye a bɛ ten
sabula a bɛ bɔ berete la tiɲɛ jakite la ali ali ali donc euh, a ko k'ale ka ɲininkali dabɔ a ye foli k'an ka kan ni barikada a ye ko caman fɔ foliw la ani an ka kurazi
a ko k'ale b'a fɛ k'a dɔn sunjata na waati ye fulaw sigi waati ye mande wa walima fulaw tun bɛ yen sanni sunjata yɛrɛ ka sigi
n'o tɛmɛna ka bɔ yen ɛsike sunjata ka fanga na fulaw niyɔrɔ kun b'a la walima fulaw ka ayiwa fanga kun b'a la ayiwa ale ta de y'o ye sa k'a b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'a sɔrɔla k'a fɔ e bɛ se k'a jaabi ala sago e sago an ka taa ni ale ta ye fɔlɔ ali janguma n b'a fo k'a koɲuman dɔn fulaw niyɔrɔ ka bon manden kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ fulaya ye manden dayɛlɛ ka manden bonda caman dayɛlɛ filaya ye manden sabati mhm. ka manden kɔngɔ basi mhm. ka manden kɔrɔta ka manden bɔ o tumana fɛ kɔkolorɔ sɛnɛ rɔ mhm. o sabu bɔra filaw la nka wagati min na magan sunjeta awa a bɛ mansaya la tuma min na magan sunjeta ka mansaya dilen kɔfɛ a ma ka bɛn manden awa wura tan ni fila bɛnnin kɔfɛ k'a fɔ ko kɛ sunjeta kɛ mansaw ɲɛfɛ ɲɛmansa ye mansaw kunna mansa ni tubabuw ko a ma ko empereur o wagati dilen sunjata ma tuma min na sunjata fana a y'a ka fanga tila sunjata ko k'ale kelen tɛ se ka fanga in bɛɛ baara manden baara cogo t'ale kelen bolo o tuma sunjata ye a ka fanga tila a y'a tila a ye fanga tila a ko manden lakandali ka manden kisi ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma manden a kɛlɛbolo manden a frontière ani manden bɛ se ka bonya cogo min na k'a wara mhm. a ko ko n y'o ko ta ko k'o di turamagan ma o ye tarawelelakaw ye o kɛra tarawelelakaw ye awɔ manden kɛlɛbolo mhm. o dira turamagan de ma mhm. a kɛra i n'a fɔ turamagan de kɛra ministre de la défense ye de la défense ye ale fana de ye ayiwa généraliw ye ka ayiwa maréchal ye voilà c'est ça donc sunjata a ye mɔgɔw lasigi sigi sigi sigi fanw fɛ a taara minnu nasigi wɔlɔfɔw ka jamana kan mhm. olu kɛra jopuw ye mhm. a nana minnu nasigi mhm. ko k'a bɔ bɛrɛkun na yan ka a daminɛ bɛrɛkun na yan awa ka se manden yɔrɔ tɔw ma o to anw yɛrɛ bolo nka k'a daminɛ ni bɛrɛkun na yan kɛ yɛlɛn ka taa sanfɛ e kɛ kɛlɛ kɛ o kɔnɔ walasa manden bɛ se ka bonya a fɔra olu ma ko danbɛrɛ ye o danbɛlɛw ka dan e dan kɛ kɛ yan de e dan ka kɛ bɛlɛkun de ye wala ni bɛlɛkun y'i dan yan ɔhɔn e ka dan ni bɛlɛkun in na Ɔhɔn. o kumana fɛ o kɛra danbɛlɛw ye Ɔhɔn. olu fana ye bunteni kɛ awa kɛ yɛlɛn manden bɛ se ka sabati cogo min na Ɔhɔn. o danbɛlɛlakaw olu caman de jamu yɛlɛmana ka na kɛ zɔnw ni fɛnkɛw caman ye burukina kɔnɔlaw la i y'a faamuya donc alors olu ye masasiw ye donc o bɛɛ ye turamagan ka lasigi denw de ye. A bɛɛ ye turamagan ka lasigidenw de ye wa turamagan fana denw de. Voilà denw de don. Unhun. I y'a faamuya. Unhun. Parce que turamagan a ye kɛlɛbolo sigi yɔrɔ o yɔrɔ. Unhun. A y'a den dɔ ta k'o bila o kunna. Awɔ. Walima a mɔden dɔ ta k'o bila o kunna. Unhun. Donc turamagan y'o kɛ ten. Hatɛ. Donc o tuma. Unhun. A ye manden. Unhun. A furakɛli siraw. Unhun. C'est à dire manden kodɔn sira. Unhun.

a jinatɔw ni a kɔmatigi lu y'a fɔ o tumana fɛ o bɛɛ dalajɛlen ɲɛmɔgɔ le tɛrɛ fakoli di o de ye fakoli ye o dira fakoli ma tuma min na fakoli ko ko a ko aw ye fɛn di n ma min ka bon a ka girin kosɛbɛ parce que mɔgɔninfin i b'i yɛrɛ kun dɔn i t'i fɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn dɛ hatɛ o ye kelen ye naamu suya dɔn man di ne bɛ n fari dɔ ko le lɔn n tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta lɔn dɛ o kuma aw bɛ sira di n ma n ka baara in a bɛ se ka sabati cogo min na a bɛ se ka kɔrɔta n bolo cogo min na naamu n kana dɛsɛ fiyewu n bɛ taa ka taa o fɛɛrɛ ɲini ɔhɔn ɔhɔn fakoli wulila o fɛɛrɛ ɲini de la ɔhɔn a y'a kun da maga de kan bawo a y'a dɔn ko maga ye dɔnnikɛ jamanaba ye ɔhɔn maga fana tun ye bolitigi jamanaba de ye Mhm. a bɛ taa boliko la maga ka na maga boli dɔw ta ka n'o fara manden ta dɔ i kan o ye kelen ye mhm. a bɛ taa maga ka taa dugawu ɲini maga fana mhm. a ta boli minnu bɛ yan n'a ka lɔnni sira minnu bɛ yan ka se ka dugawu kɛ ala bɛ se ka barika don olu la cogo min na donc fakoli ka bitu de tun ye nin ye mhm. ka wuli ka taa n'o tɛ fakoli ni boli minnu nana a boli bɛɛ ma bɔ maga dɛ mɔgɔw ko k'a boli bɛɛ bɔra maga a boli bɛɛ ma bɔ maga fakoli ye kɔrɔtɛ dɔw ta yɔrɔ dɔw la a ye o tumana fɛ boli dɔw ta dugu dɔw fana la a taatɔ a fana ye échangew kɛ a bɛ se min na a y'o labɛn k'o to dɔw bolo ka dɔw ta ta k'o fara a ta kan a taatɔ a ye boliw ta fɛ a segintɔ a ye boliw ta i komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na fakoli bɛ taa tuma min na fakoli ma deli ka se maga fɔlɔ a taatɔ a nana se dɛbɛ kɔda de la dɛbɛ tun ye ba dɔ de ye sori kanja ka dɔnkili n'i y'o lamɛn n'a a ye dɔnkili da n'a pɛrɛnna a b'a fɔ ko aa dɛbɛ aa dɛbɛ voilà jeli caman fana b'a fɔ siramori jabate fana lamɛn ni ale fana pɛrɛnna a b'a fɔ ko aa dɛbɛ dɛbɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ dɛbɛ ye ba de ye c'est à dire a bɛ ba min tun don o ɲɔgɔn ba tun ka dɔgɔn a bɛ a jatigiw da dɛbɛ de ma c'est à dire parce que ba ye fɛnba de ye donc a b'a jatigiw da dɛbɛ de ma donc o y'a sɔrɔ fana ilo fana bɔra o tumana fɛ awa Ethiopie a n'a ka misiw ye o nana misiw nagasira a bolo o tumana fɛ dɛbɛ kɔda de la misiw nagasi a bolo dɛbɛ kɔda la ale fana tora ye i komi jɔn sanuman don ala ka ala ɲɛsiranya jɔn don ale fana tora ye puis mɔgɔ fana mɔgɔ min don mɔgɔ gansan fana tɛ a bɛ ko dɔn donc a tora ye a ye seliji minɛ ka ala wele k'a yira ala la k'a fɔ ale ka misi jɛnsɛnna o kumana fɛ ala bɛ se k'ale fana sɔn misi la cogo min na i y'a faamuya donc mais yanni ilo ka misi ka jɛnsɛn o bɛnna fakoli na wagati ma mhm. ka na ilo misitigi sɔrɔ misi caman b'a bolo jama caman b'a bolo nafolo caman b'a bolo fakoli natɔ walima fakoli taatɔ fakoli taatɔ maga a taara o sɔrɔ ilo fana se bɛ ilo ye mhm. a nana ka na jigin ilo de kan dɛbɛ kɔda la mhm. a ye dantigɛli kɛ ilo ye mhm. ilo k'a ma awa e bɛ taa min maninkakɛ a ko n bɛ taa maga i bɛ taa mun na maga a ko n bɛ taa hiji ka taa dugawu kɛ n bolofɛnw kan donc alors ilo ko a ma ko baasi tɛ magan sira suruman de ye nin sira in ye bawo ilo bɔra ethiopie ethiopie ni magan fana ka surun ɲɔgɔn na donc alors o sira telima minnu bɛ yen ilo ye o siraw fɔ a ɲɛna o ye kelen ye ilo tilara tuguni ka basi caman susu k'o k'a kun fɛn o fɛn ye sirafana ye ilo ye caman labɛn k'o k'a ye ka tila ka duwawu kɛ a o tumana fɛ fakoli ye fakoli n'a ka délégation u tɛmɛna u taara mais fakoli bɛ taa tuma min na fakoli t'a bisigi mhm. k'a fɔ k'ale ni ilo yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye tugun mhm. fakoli taara ka magantaga la mhm. fakoli bɛ segin tuma min na fakoli seginna suya ale bolo ma bawo fakoli seginna kurun de kɔnɔ kolokolokurun kolokolokurun o ye yiri dɔ de bɛ yen ko kolokolo ne delila k'o ye ah, mali la eh, o b'a siri siri ah, o bɛ hali dɔw bɛ gana bolo ko gana kurun gana kurun ka yiri kelen dɛsɛ k'a kɛ kurun ye en même temps voilà fakoli nana kolokolokurun kɔnɔ a nalen kolokolokulun kɔnɔ a nana ka na jigin norasoba dala de kɔnɔ norasobaw fana bɛ fo laginɛ de yɔrɔ ethiopie ni laginɛ ka jan ɲɔgɔn na kojugu donc awa kurun in nana ka na jigin norasoba dala de kɔnɔ kulun nalen jiginna norasoba dala kɔnɔ o tuma fakoli ani fɛn dɔw nana ko cɛ wɛrɛ tɛ nin ye fo ne fakoli kelen ale bɛ kan ka yɔrɔ ɲini k'o dogo o y'a sɔrɔ fana ilo fana ale ka misi jɛnsɛnna fakoli tagalen kɔfɛ ilo ka misiw tiɲɛna ilo ka misi tiɲɛlen ni ilo ye ala deli ala ye misi min bɔ ji la ka di ilo ma o de kɛra mere ye misikurunin ala ye sagakurunin bɔ ji la ka bakurunin bɔ ji la e ma bakurumanin ye ani sagakurunin ani misikurunin n'i taara n'a ye aw fan fɛ maaw tɛ a tɛ balo ayi a tɛ mɛn a tɛ yen t'a yɔrɔ ye voilà Côte d'Ivoire ni ni sira ninnu de ka bon n'i taara aw fana ka misiw awa Gawo fanfɛ misiw ni Mopti fanfɛ misiw ninnu misi jan ninnu olu dumunitɔ de bɛ se ka se anw bara Manden jamana kɔnɔ u tɛmɛtɔ n'u segintɔ mais n'i ko k'i b'olu fana mara yen olu fana tɛ balo. Alahu akibaru parce que yen t'u ka yɔrɔ ye o tɛ u. wa saga ninnu fana bɛ ten balibali saga jan ninnu olu tɛ balo la an ka jamana kɔnɔ n'a mɛnna dɔrɔn a bɛ sa. donc maintenant an fana ka sagakurunin o fana tɛ mɛnna aw fan fɛ kosɛbɛ donc mun n'o kɛ duwawu de kɛra ilo ye misikurunin in kan k'a di o labɔ ji rɔ k'o di ilo ma o di min kɛra ilo ma sa ilo ye misi nin gɛngɛn ale ye misi nu gɛngɛn maintenant k'i kunda manden dugukolo de kan a kɛ kɛ misi gɛngɛn k'i kunda manden dugukolo kan donc ani misi ninnu donna manden ani saga ni ninnu donna manden o tumana fɛ awa ale fana ka misi dabalo yɔrɔ kelen wara bɛn nora soba kɔ da le ma ale tora nora soba kɔ da la a b'a ka misilu balo a tora sinɔgɔ la tu de jukɔrɔ a y'i to k'a ka dunankɛ min tatɔ maga n'o ye fakoli ye dunankɛ min taara jigin ale ka dɛbɛ kɔ da la o y'a sɔrɔ se b'ale ye ale y'i to k'o dunankɛ kelen o de fana ye nin kɔ dinga kelen in kɔnɔ a bɛ kan k'a bolofɛnw bɔ k'olu dogo dogo dogo dogo yɔrɔw la
a y'a sɔrɔ fulakɛ in fana ka kow ɲagamina ah, fulakɛ ka kow ɲagamina fulakɛ haraba harabatɔ taara a yɛrɛ taara yɛrɛ foyi fo nora soba kɔ da la n'a ka misiw awɔ misini kelen kelen minnu b'a bolo a n'olu ɲɔgɔn sɔrɔ nora soba kɔ da la donc ale tora nora soba kɔ da la a b'a ka misiniw balo a ye yɔrɔnin dɔ labɛn yen a bɛ si o tunin jukɔrɔ o bɛnna fakoli fana ale fana bɔra maga a natɔ ani a ka kolokolokulun falen basi la kɔrɔtɛlu y'a kun basilu y'a kun kɔmakunnu y'a kun kondenkunnu y'a kun a n'olu nara ka na ka na jigin nora soba kɔ kɔnɔ mhm. ko basi dɔw bɛ yen fakoli i kana to mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ ka o ye fo e yɛrɛ kelen pe o ye kelen ta ye fakoli ye yɔrɔ dɔ ɲini mhm. a ye o tumana fɛ boli ninnu dogo yen boli dɔw b'a la mhm. muso t'o yela fo cɛw mhm. o tumana fɛ i k'i jilaja muso ɲa kana da nin kan o tumana fɛ fakoli ye yɔrɔ dɔw ɲini a bɛ mhm. k'o dogo yen boli dɔw b'a la jeli ɲa tɛ dala o kan fo n'a kɛra tontigiw ye a bɛ ka yɔrɔ ɲini k'olu dogo yen boli dɔw b'a la bilakoronin ɲa tɛ da o kan fo n'a kɛra o tumana fɛ cɛ sigilen nɛgɛ kɔrɔ donc alors fakoli bɛ kan ka a bolofɛnw dogo dogo dogo kɔ dinga kɔnɔ fulakɛ sigilen bɛ tu kɔrɔ a bɛ kan ka fakoli lajɛ
ale ale sigima ɲɛ b'a la ni a a a jate est-ce que a jatigikɛ kɔrɔ filɛ nin ye cɛ min tatɔ maga n'a ye ne sɔrɔ dɛbɛ kɔda la est-ce que o cɛ kelen tɛ nin ɔhɔn fulakɛ le wulila sa fakoli tilala ka fɛnw dogon na tuma min na aa fakoli b'a fɛ ka bɔ maintenant k'i kunda so kan ka taa dantigɛli kɛ fulakɛ bɔra k'a kunbɛn fulakɛ ko ko a a ko maninkakɛ fakoli ko a ma ko e a ko fulakɛ ko han o tuma e bɛ yan wa a ko kosɛbɛ ne bɛ yan ɛ fulakɛ ne tatɔ maga ne m'e de sɔrɔ dɛbɛ kɔda la ko kosɛbɛ o de ye ne ye ɛ mun y'i se yan ɛ ko tɔgɔma tɛ garijɛgɛ ye wa ko mun ye e yɛrɛ se yan a ko yan ye ne ka jamana ye aa a ko nin ye kabako ye dɛ e bɛ yan mɛnna wa a ko e bi ma ne bila yan maninkakɛ a ko e nana ka na jigin ne ɲɛna ji in kɔnɔ yan i ye fɛn o fɛn dogo i ye kelen dogo yan fɛ i ye kelen dogo yan fɛ. Eh, bisimila an fulaw ka teli k'a fɔ an an ka teli k'a fɔ. i ye kelen dogo yan fɛ i ye fɛn dɔ ta i taara. bisimila a tɛ fɔ a tɛ a tɛ fɔ solo b'a la ka. fakoli ko ee ee ee. mɔgɔ ɲɛ tɛ lala nin kan o ɛ kɛ fulakɛ kelen min n'o ye sa o. o fana. ne n'o ma dɛ ko la sa o nin tɛ ne gundu tigɛlen ye sa. fo fɛɛrɛ le ka kɛ sa. ne ni nin fulakɛ nin ka dɛ gundu kelen na n'o tɛ. nin ne kɔni ne mago sa ne et puis. Ah. nin fulakɛ in bɛ ko dɔn koyi mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ tɛ da la fɛn min kan fo ne fakoli fulakɛ min n'o y'a ɲɛ la fɛn m'a sɔrɔ ah. mɔgɔ n'u kan gɛlɛn o fana tigi bolo bɛ sɔrɔ ko dɔ ma o fana ye tiɲɛ ye o tuma fakoli ye fulakɛ in nɛgɛn sa fulakɛ ne ni e ka don da kelen an ka bɔ da kelen i y'a faamuya fulakɛ ko n tɛ maninka fɛ jɛ la i ni maninka n'aw jɛra sini sinikɛnɛ a b'i janfa yan tɛ ne ka jamana ye yan e le ka jamana ye ne ni e jɛra don dɔ la i denw walima i mɔdenw walima i kɔw olu bɛna fɔ k'a fɔ ko olu ka jɔn de ye ne ye a tɛ o kama awa an tɛna jɛ dɛ fila ani maninka an tɛ sugu kelen ye o tuma an tɛ se ka jɛ kelen na kosɛbɛ a ko fulakɛ an bɛ jɛ an tɛ ɲɔgɔn tana tiɲɛ i tɛ kɛ jɔn ye ne tɛ k'i ka jɔn ye mais an b'an kali ɲɔgɔn ye k'an sɛ ɲɔgɔn ye o tuma dɔ kana dɔ janfa fakoli ni fulakɛ dɛcogo filɛ dɔ kana dɔ janfa dɔ kana dɔ janfa u y'u kali ɲɔgɔn ye k'i sɛ ɲɔgɔn ye nka fulakɛ ko fakoli n t'i den fɛ n t'i muso fɛ o kana na kɛ sababu ye ka na n sugu mayɛlɛma n t'i den fɛ n t'i muso fɛ wa n den tɛ d'i ma awa i kana se n muso ma o tuma an b'an sɛ o fana kan wa u y'u sɛ o fana kan o sɛli kɛlen kɔfɛ k'o ban sa o kuma na fɛ nin cɛ fila u jɛra u jɛ min kɛra a fulakɛ bɛ ko lɔn mhm. fakoli bɛ ko lɔn mhm.
aa dɔnniba fila ayiwa dɔnnikɛbaga fila u bɛ ko lɔn ɔ nka fakoli i komi ale le nalen n'a ta di ka bɔ maka ka na fulakɛ sɔrɔ a ka misitigiya la u jɛra fakoli bolofɛnw la u jɛra fakoli bolofɛnw la fulakɛ kɛra o tuma na fɛ fakoli ka ayiwa o tuma na fɛ jɛrima ye maninka y'a fɔ la fɛn min ma ko kɔma jɛrima fakoli mana don a ka ayiwa a ka lami kɔnɔ ka i bila a kɔma koyi o tuma fulakɛ b'i bila kɔ k'a tanu ka k'a tanu k'a tanu ka sɔrɔ k'a ka kow ɲɛfɔ maaw ye yan aa k'a tanu aha i y'a faamuya Mhm. Ɔ, a bɛ fɔ o de ma ko jɛrima mhm i y'a faamu Mhm. jatigi ɲuman jɛrima y'a ka jelikɛ di mhm ɔ nka fakoli mhm a taalen kɔfɛ ka taa dantigɛli kɛ makan sunjata ye mhm
naamu a y'a yira makan sunjata la k'a fɔ ne taatɔ mhm. ne ni fulakɛ dɔ de ye ɲɔgɔn ye mhm. min ye n bonya ka manden ci lateliya n bolo ka n ka mhm. sira sanuya ka n ka sira lateliya o fulakɛ kelen n nalen ka n'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan o tuma an jɛla ko la awa ne ni ale bɛna kɛ sigiɲɔgɔn ye an bɛna kɛ ɲɔgɔn baarakɛɲɔgɔn ye fulaw doncogo filɛ manden o le kosɔn manden jeli tɛ fila wɛrɛ lɔn jalo jakite sidibe ni sangare n'i ye manden jeli ɲininka olu b'a fɔ ko jalo ni jakite sidibe ni sangare ko fila banni olu kɔni ko ten ko fila banna nana olu ko ko fila wɛrɛ tɛ yen tuguni parce que o fila fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ minnu donna manden ni a ye ni mandenkalu bolo don ɲɔgɔn bolo o ye jalo jakite sidibe ni sangare bon ani mandenkalu bolo don kɔfɛ ɲɔgɔn bolo fulaw de kɛra sababu fana ye ka misiko ɲa yira maninka la misi bɛ sɛnɛ kɛ cogo min na misi bɛ se ka maninka bɔ nɔgɔ la cogo min na fulaw de nana ni misiko fana ye ka na misiko lawara manden kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamuya n'i y'a ye maninka ye sɛnɛ nɔgɔya awa a sababu kɛra misiko ye a kɛra fulaw maninka kɛ nɔnɔ min k'i fa a sababu kɛra misiko ye o misiko o ɲɛdɔnbaga jɔnjɔn o de kɛra fulaw fana ye fulaw de ye o misiko ɲa yira maninka la awa n'i y'a ye n ko n ko fulaw nana ka na manden bɔ kɔngɔ rɔ a dɛgɛ tɛ banna manden dɛgɛ tɛ dilan nɔnɔ kɛnɛ kɔ a tɛ dilan nɔnɔkumu kɔ abada o sababu fila de ka sɛnɛ kɛ hɛkitari mugan hɛkitari bi saba a o sababu fila de bawo fila le nalen misiko de ka na misiko ladon manden donc ala se segu sagotigi de ye ala fakoli yɛrɛ nalen sisan a fana n'a ka forokolu nalen non ala ka jɛ ɛɛ ɛɛ aniko aniko aniko an bɛ yafa madali kɛ ɛɛ kɔmi a bɛ fɔ sanjiko tɛ banna sanji yɛrɛ aa o le k'an bila kɔfɛ dɔɔnin ala n'o tɛ an tun bɛna lɛri kunbɛn an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka o tumana fɛ yafa madali ka i fɛ baasi si t'o la mɛnɛ an ka retard kun ye min ye o de tun b'o ye ala sago ye bonya b'a la jigiba ko ayiwa yafama deli bɛ se ka k'a kan awɔ bɔrɛni i ka kalifa n na non bɔrɛni tɛ se ka kalifa o tuma yafama deli n bɛ foli sama dɔ fɔ sabula waleɲuman dogonbaga ye subaga ye o man ɲi fakolimuso dɔ bɛ yen a bɛ marcory ko fatim dunbiya mhm. eh, danba sora a ko an ka émission ka d'a ye kojugu
ko ka foli di jigiba ma mhm. ka foli di e, ali jakuma ma ka foli di abubakar drame ma mhm. ko ka foli di ne fana solomani ma depuis kunasini ah. a bɛ n welela ko n kana ɲina a ka foli ci la n ko ni ala ah, sɔnn'a ma ala ka jɛ a sera ni subagaw kɔni ma ala dun hmm. eh, ne bɛ yanna sɔrɔ n bɛna ka na a ɲɛfɔ suba fɔ an ka yɔrɔ ala sago i bonya b'a la ko ka i bɛɛ tanu fatin danba ko ten kɔri e n'u ma na dɛ aa a jɔn ɔ suba ninnu non ne ni suba tɛ yala Ɔ, ne ayi, bolo ayi, bi ne ayi. ali n ko Ɔ. suya tɛ ne fɛ Ɔ. jina tɛ n bolo Ɔ, suya tɛ n kɔnɔ saki in kɔni tɛ di mɔgɔ ma anw bɛ tufaba de kɔrɔ n'o ye jigiba kuyate tufa ye Ayi, jigiba ma ban ala sɔnn'a ma Mm, ayiwa, fɛn tɛ den sɔrɔ a ba ɲɛnama ala ka diya ala ye ok eh, ayiwa eh, sani an ka mikoro sigi ayiwa eh, abubakar dramɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali filamuso ka ɲininkali ba ye berete ye fa ye jakite de ye voilà donc ale kun hakili b'a la n'a sɔrɔla k'a fɔ sunjata kun ye fanga dɔ di filaw ma ja fakoli ni filaw de donna mande donc o la an bɛ barika d'a ye kosɛbɛ ni diyara n y'a bɔnyana ma mm. an ka taa ni question wɛrɛ ye ni foli ni message min bɛ adressé ayiwa solo de ma k'a barikada mm-hmm. ah, ale y'a gɛlɛ ko k'e maa ɲɛnama ye koyi ah.
ah. peut-être n bɛ ɲini ka bɔ a fɛ maa ɲɛnama la ko an bɛ solomana dunbiya fo ko ni don min na émission ni ale ma sigi émission na i k'a dɔn ko émission in a bɛ komi k'a tɛ balo la a tɛ ɲɛnamaya la parce que a bɛɛ bɛ kɔ a la a bɛɛ bɛ k'a ɲɛna fana sabula k'an b'a fo k'a fa ko de ko faden ko i ni ce k'an b'i fo voilà ko mɔgɔ b'a ye so ɔ o de b'a se ko ka ali jankuma fo ka jigiba kuyatɛ fo sisan sa ɲininkali de bɛ dɔ a kɔrɔ a ko aw kumana mhm. aw ko fakoli si mhm. a bɛ na n'o kuma ye k'ale m'o faamu ka ɲɛ fakoli si yɛrɛ ye joli fakoli kunba fakoli daba ninnu de a bɛɛ tɔgɔ kelen de wa maa fila le mhm. ah, ah. ah, eh, nin kuma in fakoli kelen pe dɔrɔn de ye manden eh. n'i y'a mɛn ko fakoli fakoli ye mɔgɔ kelen pe de kɔfɛ n'i y'a fɔtɔ ye ko fakoli kunba fakoli daba jamijan koli kɔrɔ wɛrɛ t'a la mhm. fakoli tun ka surun ni manden cɛ bɛɛ ye ko mais ko cɛ surun tɛ k'a ka jan bawo a lɔnko tun ka jan ni kɛ tɔ i ta mhm. o de kosɔn ko ko jamijan koli mhm. c'est-à-dire ko a ka jan koli koli voilà jamijan koli mɔgɔ min ka jan mɔgɔ min ka jan a lɔkun ka jan mais a tɛ i n'a fɔ lɔkun yɛrɛ don mais a ka hakili a n'a ka kolɔn o tun b'ale lɔkun tɛmɛ cɛ tɔw la donc o de kosɔn a bɛ fɔ ko jamijan koli donc fakoli kunba jeli yɛrɛ in fɔ fakoli ma ko fakoli k'i kun ka bon a ko ko n kun man bon dɛ ko n ka lɔnni de ka bon kɛ tɔ i ta di a ko fakoli daba a ko ne da man bon a ko ne ye se kuma min fɔ la kɛlu lɔlen ɲɛ na ani kɛlu tɛma a ko kɛ man ca min bɛ se k'o ɲɔgɔn fɔ a ko fakoli kinibolo ka jan i numanbolo di a ko aa ne kinibolo ni numanbolo a bɛɛ kaɲama ko nka ko ne ya sɔli de ka ca mɔgɔ min b'a kɛ tuma bɛɛ mɔgɔ la ta ko i bɛ taa sɔrɔ o kinibolo yɔrɔ samani tuma bɛɛ ka tɛmɛ a numanbolo kan ɔ i y'a ye donc a ko ko fakoli jagima a ko n jagi man bon a ko fugulaba ale de ka di n ye mm. fakoli tun mana kɛ fugula don na a bɛ fugula belebele de don mm-hmm. fugula fitinin don tun man di fakoli ye mais an ta sisan fakoli ninnu fɔ fugula don man ca yɛrɛ. Ah. voilà ne m'a bolo ah. a tɛ a bɛ a bɛ don a kana an bila kuma la. Oh, oh. a ma ye a ka sisan fakoli a fugula don man ca.
ok d'accord n'o tɛmɛna tuguni.
i y'a faamu.
n'o tɛ fakoli lon dɔ la a ye fakoli ɲininka a ko fakoli a ko e yɛrɛ ni mun bɔlen ɲɔgɔn na fakoli ko ko n'i donna ŋɔɲa dɔ ko yiri kelen de ye a ko ne n'o bɔlen ɲɔgɔn na o yiri min a ko o yiri o tɔgɔ o bɛ mago ɲa o yiri o ju o bɛ mago ɲa o yiri o lili o bɛ mago ɲa o yiri a bulu a bɛ mago ɲa o yiri a den o bɛ mago ɲa i bɛr'o den kɛ kɛ baara min kɛ o den nɔrɔ fɛn o fana bɛ mago ɲa o yiri a den fara o bɛ baara kɛ a bɛ fɔ o le ma ko se se maninka ko se le ma ko setigi mm-hmm. ayi ko ko fakoli ye setigi di fakoli ko k'ale yɛrɛ bɔlen se le la se lili a bɛ masaya di mɔgɔ ma se fara a bɛ bana min furakɛ dan t'o la mm. se saribɔn a saribɔn fana ka di fo ka dan tɛmɛ se bulu a bulu kɛnɛ o bɛ adamaden nu kɛnɛya se ladɔn a bɛ garijɛgɛ sabati buna adamaden ye se den a bɛ kɛ tulu ye n'i y'a tulu bɔ a tulu ɲaga o o bɛ kɛ safina ye se fara a den fara i bɛr'o fana ta kɔ k'o k'i y'a foro kɛrɛnkɛrɛn fɛ i y'a fɔ a la kɔ o tuma na fɛ awa tiɲɛlifɛn ninnu tɛ don ayi kɛrɛnin tɛ don Eh, jigiba i tɛ tangani la n kan ten sa a bɛɛ lɔn man jugu a bɛɛ fɔ ɲama bonba i tɛ ko a to a to a bɛɛ tɛ ɲafɔ la fakoli a ta yɔrɔ dɔ yɔrɔ sɔn ayiwa tariku ye manden jeli lu ta di n'a fɔra ko eh. manden jeli a fɔra ko manden kuma an t'an ta yafa an t'an ta yafa ah. an t'an ta yafa parce que jigiba ka kuma jigin ba bɛ ka hakili jigin ne ko kuma ɲama tɛ kuyate jeli faga la manden o bɛ se ka dunbuya jeli faga bɛ kɔnɛ jeli faga bɛ daramɛ jeli faga a tɛ kuyate jeli faga la b'a fɔ le ten ko manden balaba fɔ ni manden kumaba fɔ ko kuma bɛrɛ juguya ɲa ɲa ma mande jeli kuyate jeli a fɔ non parce que yiri la qualité o a ko f'i ka tigɛ dɔɔnin de pour que maaw kana a bɛɛ tɛ fɔ la manden jeliya kan mais kuyate i ta di to i le bɛ dan sigi a la n'o tɛ ne y'a bɛɛ fɔ la ah d'accord
donc o fakoli o fakoli o fakoli a ye baara caman kɛ manden kojugu a ye nana ni lɔnni ni sabati caman di manden naamu manden yɛrɛ ko ten lon dɔ rɔ ko ni manden tun fakoli an tanna ko man- manden bɛrɛ fakolintanya Mhm. ko manden tun bɛ kɛ cogo di ni mango- manden fakolintanyala k'a a tun bɛ kɛ cogo di walahi walahi manden ye saraka min bɔ naamu o saraka belebele tun bɛ fakoli de nɔfɛ Mhm. manden saraka yɛrɛ k'a bɔ a saraka belebele tun bɛ fakoli de nɔfɛ
bawo waati min na mhm. makan sunjata a bɛ labɛn na tuma min na mhm. waati min na i y'a fɔ o tuma na fɛ sumaworo kante ye ta don manden na mhm. ka manden kɛ dɔgɔya kosɛbɛ a ye manden kɛ dɔgɔya makan sunjata dogola makan sunjata bolila ka segin ka taa mɛma tuguni a bɔra yɔrɔ min na ka na makan sunjata bolila a seginna a taara mɛma a taara a fɔ mɛma musa tunkara ye a ko n'i ma wuli a ko n taara cɛ min kama n tɛna s'a la dɛ mɛma musa tunkara ko a ma ko basi tɛ n b'i ke n ka morikɛ ma i bɛ taa o tuma na fɛ n ka morikɛ lajɛ o morikɛ o tun bɛ dugu min na a bɛ fɔ o de ma ko n dar ndar bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ fɔ yen ma ko saint louis tubabu y'a tɔgɔ yɛlɛma ko saint louis mhm. saint louis bɛ o tuma fɛ fɛnkɛ la awa senegal mhm. a ko i bɛ taa ka taa o lajɛ mhm. n'i taara n'o ye min f'i ye a k'o tuma fɛ i b'o baaraw kɛ makan sunjata a wulila a bolila i y'a fɔ o tuma fɛ a taara se ndar a sera ndar karamɔgɔkɛ min ma o ye o tuma fɛ awa makan sunjata o y'a ka tiɲɛ wuli tuguni k'a ka kow jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o de ko makan sunjata ma a ko o tuma fɛ a ko i b'i gɛlɛya i bɛ taa i bɛ segin i bɛ taa kurukanfuga ni aw sera yen i b'i jilaja finikisɛ i b'a dagani bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn i b'a kɛ sarakati ye daga bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn finikisɛ a ko i b'i jilaja i bɛ sɔkisɛ ɲini i b'i jilaja i bɛ lɛngɛ ɲini i b'i jilaja i y'a fɔ o tuma fɛ i bɛ fandakisɛ kɔnɔntɔn ɲini i b'a kɛ sarakati ye fɛnba tɛ ko nka k'a bɛna kɛ saraka tiɲɛ saraka ye o sarakaw bɔra sarakaw tun bɛ mɔgɔ jɔn nɔfɛ o tun ye fakoli kelen pe de ye ka fakoli bɔ sumaworo ka kɛlɛ dɔ dɔrɔn fakoli ka se ka bɔ sumaworo ka kɛlɛ dɔ dɔrɔn ka na fara o tuma na sunjata mɛ o kɛra han saraka ninnu bɔra tuma min na o bɛnna sumaworo kante fana a fana ka lɔnnikɛla ye ko sumaworo ma ko sumaworo ko n'i ma saraka bɔ ko se bɛna k'i la dɛ o saraka bɔ sumaworo fɛ sumaworo tora o saraka bɔ de la o saraka bɔ le nana kɛ sababu ye ka sumaworo n'a berenkɛ bila ɲɔgɔn na n'o ye fakoli ye fakoli tun bɛ sumaworo de fɛ kɛlɛ la o y'a sɔrɔ fakoli ma na manden fɔlɔ a tun bɛ sumaworo de fɛ kɛlɛ la donc fakoli ani sumaworo bilara ɲɔgɔn na ka bɛn musoko le ma bawo fakoli a muso n'o ye keleya kongo ye a ɲɔgɔn ye tun man di manden keleya kongo waati min na fakoli a berenkɛ b'a wele k'a fɔ fakoli la k'a f'i muso ye a ka na fara ne muso yi kan i kɛ dɛ kɛ n ka saraka kini tobi fakoli wala k'a fɔ a furumuso ye ko i b'i gɛlɛya i ka taa fara n berenkɛ musolu kan a i kɛ dɛ kɛ n berenkɛ ya saraka kini tobi keleya kongo ko k'ale tɛ farala muso kan hmm. ni muso ma far'ale kan ale tɛ farala muso kan hmm. y'a ye donc hmm. a ah, fakoli ko ko o dun bɛ kɛ cogo di n bɛ se k'o kuma fɔ n berenkɛ ye cogo di a ko waa f'i berenkɛ ye o ko a k'a fɔ a musolu ye a muso bɛɛ k'i sen bɔ saraka kini tobi rɔ a y'i kɛ o tuma fɛ a sɔlɔ suma ka n'a di ne ma ne kelen b'a kini tobi kɔ a n'a de awa ko tɔ bɔra saraka kini tobi rɔ sa a tɔ kɛra ko kɔrɔbɔ ye o kuma b'a fɔ sumaworo ye aa sumaworo i y'a fɔ fakoli a k'o tuma n berenkɛ a fɔ i muso ye o ko a tuma fɛ an b'ale bolo sa ale kɛ saraka kini tobi fakoli nana ka na fɔ a muso ye ko keleya kongo aa a ko n bɛ se yan dɛ yala e bɛ se ka nin kini tobi a ko sɔlɔ suma de kɛ gɛlɛ kini tobi di sɔlɔ suma i k'a di n ma a ye sɔlɔ suma k'a di keleya kongo ma keleya kongo donna bon na o de kosɔn muso y'a kɔɲɔminan kɔnɔ ko bɛɛ tɛ ɲalɔnna kɛ fɛ dɛ keleya kongo natɔ kɛ bɔ a fabara keleya kongo ni dagani fitinin dɔ bɔla a fabara ka na sudaga le toro de o sudagani o tɛ tɛmɛ bolokuru kan a bɔra n'o de y'a fɔ la kɔ k'o dɔ k'o kɔ k'o sigi ta kan ka sɔrɔ suman k'a dɔ bɛn kɔ k'a k'o kɔnɔ ani Naam. i hakili ta kini kini na a bɛɛ bɔra kɔnɔ kini bɔra kɔnɔ basi bɔra kɔnɔ to bɔra kɔnɔ i y'a fɔ o tuma na a n'a na bɛɛ dumuni daga sugu bɛɛ daga fitinin dagani fitinin o daga fitinin daga fitinin o a ye jama in lafa dumuni kabako jama in lafa dumuni a y'a bɔ k'a kɛ kɛ fɛ kɛmɛ fa kunan kɛmɛ k'a fa tewu kunan kɛmɛ fa a a kɛ ko a ma ko keleya kongo ko tuma kini kɔni sɔrɔlen sa ko nka mm. nin waatɔ ɲa jɔn ma mm-hmm. a ko kini tobi o le ka mm. gɛlɛn a malɔli di mm. a y'a kunna musɔrɔ bɔ mm-hmm. k'o kurunin kan dɔ di k'o sigi y'a fɔ o tuma fɛ kini fɛ kɛmɛ nin tɛma mm-hmm. k'i sigi awa a kunna musɔrɔ kan ka kuma dɔ fɔ a kɛ k'o kuma fɔ ka wuli k'i lɔ a wulitɔ y'a fɔ o tuma fɛ kini fɛ kɛmɛ nin bɛɛ wuli a fɛ a y'i tɔgɔma ni kini fɛ kɛmɛ nin di. a kan k'i kun la sumaworo kantɛ bara kan tuma min na sumaworo y'i to k'a natɔ ye sumaworo ko fakoli ma o y'a sɔrɔ a ni fakoli sigila baro la hmm. a ko fakoli ma a ko i muso de natɔ nin ko kosɛbɛ hmm. e muso ni kinifɛ le kan na nin ko kosɛbɛ hmm. a ko nin tɛ denmisɛn muso di
kabako a ko nin n berenkɛ i bɛ nin di n ma nin tɛ denmisɛn muso di ayiwa kabako kabako kabako nin tɛ denmisɛn muso di dɛ ne ko an ta kɔluma ye denmisɛn muso tɛ nin i bɛ nin di n ma ne yɛrɛ bɛ muso bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ɲini yan k'o d'i ma furu la i b'o ta ni muso kelen nin kama mm-hmm. fakoli ko a ma ko n berenkɛ a ko n muso to n bolo mm-hmm. kɛ ba falen ba la dɔ le t'a fusi di mm-hmm. a ko n muso to n bolo n tɛ muso mafalen dɔ uh-huh. n muso nin to n bolo oh. a ko muso nin tɛ to i bolo dɛ fakoli eh, n berenkɛ n'i ma muso nin to n bolo n bɛ bɔ i ya kɛlɛ dɔ dɛ o fɔ i kɔrɔ sumaworo dimina sumaworo dimi a wulida n kɔrɔ ko a tikisɛ kelen sama a bon ti de kɔrɔ ka tikisɛ kelen fosi bonti dɔ tɛmɛ k'o yira fakoli la ko i m'a ye hmm. ko i bɛna tikisɛ kelen sama ka bɔ bonba nin ti dɔ hmm. k'a bɛ mun tiɲɛ bon ye hmm. fakoli ko ko ee eh, ko n berenkɛ k'o tɛ fɛn tiɲɛ bon ye ko ayi k'a tɛ foyi tiɲɛ a tɛ fɛn tiɲɛ k'a tɛ fɛn tiɲɛ a ko a kala kelen nin ma ta fakoli ye kala in minɛ k'a don tasuma dɔ ko n berenkɛ ko ni tɛ nin lɔ bon na sisan don kalakisɛ kelen nin n'i y'a don tasuma dɔ k'a lɔ bon na k'a bɛ kɛ cogo di. a bɛ yɔrɔ bɛɛ halaki.
sumaworo ko k'o kɛ k'i bɛ ne dɔgɔya. a ko fakoli i bɛ n dɔgɔya hmm. kɛlɛ wulila yen de fakoli ko ko baasi tɛ nin tɛ juguman di hmm. fakoli y'a muso wele keleya kongo a ko kinifɛ lu jigin i y'a fɔ o tuma fɛ an ka o tuma fɛ ɲɛnɛmabɔrɔ dɔɔnin kɛ mɔgɔ n'i berenkɛ tɛ kɛlɛ la hmm. a ko a berenkɛ ma a ko n berenkɛ a ko n watɔ le nin ko nka ko i bɛna a lɔn nin sen ko jina min bɔra e fakɔ e, e e sumaworo ye jina min bɔra e sumaworo ye i bɛna a lɔn nin sen k'o den de ye ne fakoli ye.
jina min boli ye i bɛ kɛ kɛlɛ kɛ k'i boloma la jina min ma o jina den ne ne di i bɛn'o lɔni se
ha cɛfarin ah manden saraka minala dɛ Fakɔli- Amina- fakɔli nacogo filɛ manden mandenka y'o le fɔ la ko ni manden tun fakɔli ntanyara o ko yala ko manden tun bɛ kɛ cogo di est ce que yirilɔn tun bɛ ye manden wa est ce que suya tun bɛ lɔn manden wa est ce que dabali tun bɛ lɔn manden wa est ce que joko tun bɛ lɔn manden wa est ce que jigibaa yɛrɛ tɛrɛ na i sigi kɛ joko kuma fɔ yan wa Ah, voilà. ah fo n'an tun wara kalan fan wɛrɛ fɛ eh, n'a tun tɛ fakɔli sɔrɔ soso ah. ah, fo n'an tun wara o tun wara fɛ ah. mɛ i ko ko muso dɔ fana n bɛnkɛ bolo a ko k'o fana ko lɔn dɛ aa ko di bɔn bɔn an kana kɛlɛ wuli n bɛnkɛ fakɔli min y'a la i ko muso dɔ a fana bolo ko k'o ko lɔn o don o tɛ bɛn ne ma denmisɛnninmuso to ah, a tɛ a tɛ kɔnɔba le bolo ah, a tɛ kɔnɔba le bolo ah. e yɛrɛ m'a fɔ sisan ko k'a ba falen ba la ko
n bɛnkɛ ta min ye an tɛna o to yen hali e, an ta to yen ayi hali n'o ma dilan ma n'a ye m'o to yen hali n bɛ n kɔ don a ye bolo dɛ ɔ i ka nin ka dɔn n kɔrɔ n'a kun ye dɔw sɔrɔ n'olu m'a faamu a tɛna an sɔrɔ ɔ mɛ ah. ale y'an bolo arajoso kɔnɔ yan kɔrɔ an bɛ da tugu a da la ka i mana min watɔ ye i nɔ bɔ yɔrɔ le sɔrɔ kɛ. Eh, ka bɔrɛnin dɔ ye. da da bɛɛ tɛ tugun na dɛ.
Oh, ka bɔrɛnin dɔ ye walasa olu fakoli siw siya joli le. n'i y'a mɛn ko fakoli. Mhm. fakolisi min kɛ kɔrɔ fakolisi bɛɛ di jamu fɔlɔ min kɛ kɔrɔ fakolisi bɛɛ di i y'a faamu la k'o ye kuruma de ye a fɔlen de ko fakoli kuruma fakoli kuruma o. jaa jinɛlu y'a fɛ eh. ani jinɛ a kuma la oh. o fakoli kuruma hmm. jaa boli jugulu y'a bolo a boli sɔn kɛ la nka boli ninnu bɛɛ tun lamaralen don bonba dɔ la mɔgɔ wɛrɛ tɛ don n'a ye f'ale kelen hmm. kɛnɛ tun mana bɔ fakoli kuruma tun bɛna don bon de la hmm. a b'a basi in sɔn a b'a basi in sɔn n'a tilala a ni jinɛlu bɛ kuma ɔ a bɛ dumbuli dumbuli kɛ ni tubabuw k'o ma ko murmure fakoli bɛ dumbuli kɛ a bɛ dumbuli kɛ mɔgɔw ko ko he sɔgɔma o sɔgɔma su o su fakoli bɛ dumbuli la ko dumbuli kɛ o de nana kɛ ko dumbiya dumbuli yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ ba dumbuli ye ale ka kuma fɔ i da jukɔrɔ ka kuma fɔ i da jukɔrɔ ni fakoli bɛ a n'a bɛ boli sɔn na sa yɔrɔ la a bɛ woro ta k'i sigi a bon kɔnɔ ten fɛn nin fɛn la fɛn nin fɛn dugu ma la ko ni san ma la ko fure faga ni kɛnɛ faga libiri ni kankari wula sigi sanjani wula kaba don so ɔ a kan ka nin fɔ a kan ka nin fɔ da tugunin a da la mɔgɔ i kɔni tulo a ŋunu kan ayi ko ayi ko ko ŋunu kan an ko ko dumbuli kan aa dumbuli o maninkakan dumbuli o ye o maninkakan dumbuli o de tora dumbuya an ko ko dumbulikɛ kɛ nin bɛ dumbuli kɛla tuma bɛɛ ko maa ko dumbuya y'a ye parce que jamu ye tamasɛn de ye hmm.
donc ani baara kɔni dumbuya nana o cogo la ani baara o ye tiɲɛ i y'a faamuya ok dumbuya fakɔli koroma fakɔli sisɔgɔ fakɔli sinayɔgɔ fakɔli bagayɔgɔ fakɔli i y'a faamuya ɔhɔn a tɔ ye jumɛnw ye a banna. dansogo b'a la. dan ɛɛ. dansogo dansogo ye ah, fakoli ye.
awɔ. kuma nin nɔ cila ka na kɛ fo mɔgɔ tan ni fila. a a cila. Hmm. ɛɛ kumalaw bolo ka na kɛ fo bonda tan ni fila. fo bonda tan ani fila. Hmm.
fakolisi. fakolisi. Hmm.
ok d'accord donc euh, i ka bonda tan ni fila in a a a dan dan tɛ parce que min ye message sama ka na mm -hmm. a ma sama ka na gansan voilà a b'a fɛ k'a mɛn de voilà a b'a mɛn a b'a fɛ k'a mɛn aw da. ɛɛ farankan ne k'a kɛ o ye n'o tɛ a fɔra ko bila masa si lolu. Mm. si minnu farala min kan mandenɔ bɛn kɔfɛ o le nana kɛ bonda tan ni fila n'o tɛ a fɔra ko bila masa si lolu fakɔli si lolu. Mm. fakɔli si lolu mm. o le fɔ k'an jigiba bolo nin. donc mais ɛɛ a farankan o de ye wɔɔrɔ in ta k'a fara kan. o le nana kɛ fo bonda tan ni fila. fo wolonwula. o farala a kan tuguni wolonwula nana fara kan k'a kɛ tan ni fila n'o tɛ mais est-ce que aw dumuyalakaw aw y'u reconnu en tant que olu wa a bɛɛ jagoya le ye olu ye jɔn ye bon d'accord i bɛ se ka dɔɔni d'an ma a kɔnɔ parce que an mago ye dɔnni la a fɔ dansɔgɔ dansɔgɔ

dansira
sakiliw ninnu y'a mɛn o o t'a la o bɛɛ b'a la sakilibaw nin a tagala fo tan ni fila ok d'accord bon eh, an y'a sɔrɔ sakiliw ni fɛnw ninnu ani non bon eh, eh, manden parce que tariku ye fɛn dɔ ye mhm, mhm. n'a tilara kaban mɔgɔw de bɛ ka n'a mɛn donc
n'a tɛmɛna a fɔyɔrɔ kan dɔ dɔ de fɛ mhm. an minnu bɛ k'a fɔ yan an fana y'a mɛn an faw de da mhm. n'an ye fɛn fara kan min t'a fɛn ye mhm. an denw fana bɛ t'o fara kan a bɛ fɔ k'an y'a mɛn an faw da ah, ala k'an kisi o ma bɛɛ fakɔlisi duuru de dɔn duuru fakɔlisi duuru a ka kan ka bɛn jamu wɔɔrɔ de ma fakɔlisi duuru a bɛ bɛn jamu wɔɔrɔ de ma a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye kuruma ye kuruma dumbuya dumbuya o le kosɔn mɔgɔw ko ko kuruma ni dumbuya bɛɛ bonda kelen n'a ka d'i ye n'i bɛ fakɔlisi madan n'i y'a daminɛ dumbuya la i bɛ kuruma to yen n'i y'a daminɛ kuruma la i bɛ dumbuya to yen mais n'i y'a bɛɛ fɔ a bɛ kɛ wɔɔrɔ le kuruma dumbuya dumbuya sinayɔgɔ sinayɔgɔ

dansɔgɔ ye folikan de dansɔgɔ a bɛ kamara la dansɔgɔ bɛ kamara la dansɔgɔ bɛ kamara la anw yɛrɛ fɛ kaba anw fɛ kaba kabakaw tulo bɛ n na dɛ anw fɛ kaba tutigɛbaga a bɛ fɔ olu de ma ko dansɔgɔ ani kamara bon i y'a ye dansɔgɔ ni kamara bon kamaraw olu tɛ dansɔgɔya la dansɔgɔ o bɛ tarawelew la kaba dansɔgɔ ni kamara o kɔrɔ ye ko tarawele ani kamara a bɛ fɔ tarawele lakaw ma ko dansɔgɔ parce que dansɔgɔ ye donso foli de ye ah, donso foli de donso foli ah, karamɔgɔ n'i ko mm, karamɔgɔ n'i ko dansɔgɔ n'i bɔra kungo kɔnɔ eh, mhm.
n ma ban kuma o ma mhm. hakɛto n ma ban kuma o ma mhm. dansɔgɔ jamu a bɛɛ ye fakoli si don koroma don n'i ye nin fɛn fɛn wele koroma la o bɛɛ kelen donc u bɛ waso n'i ko dunbiya i ko kuruma mhm. n'i ko sinayɔgɔ i ko kuruma mhm. n'i ko sisɔgɔ i ko kuruma mhm. n'i ko bagayɔgɔ i ko kuruma nin bɛɛ bila masa si loolu lɔ nin bɛɛ kuruma kelen ne effectivement a bɛ bɛn jamu joli ma jamu wɔɔrɔ tɛ wa ah, jamu wɔɔrɔ si tu veux mais n y'a wele fɔ k'a kuma fɔ k'a kɔrɔ la kan n ko kumalaw de y'a rɔci ka n'a kɛ bonda tan ni fila n ko n'o tɛ n ko bila masa ye si duuru ye. voilà ne tun b'a fɛ tan ni fila in sɔrɔla cogo min na sisan. wɔɔrɔ in tigɛlen kɔfɛ ka bɔ a la. bon ne ka miniti y'o tɛ na an tɛmɛ t'a la mais euh, an bɛ recherche kɛ semaine prochaine an b'a dafa ale ka wɔɔrɔ tɔw minnu wolola a la an bɛ taa parce que min bɛ n bolo yan question wɛrɛw bɛ yen tuguni mais an ka nin euh, siri. Eh, n'a fɔ an y'a mɛn jigiba kuyatɛ da ko cɛkɔrɔba ko k'an ka nin kuma in siri yan voilà n'an sigira ka na voilà ayiwa o tɛ juguman ye nka an bɛɛ ka ɲininkali kɛ yanni bi kunɲɔgɔn cɛ
ayi non n ma ban o ma sa ne ko n ko bila masa si duuru o ye tiɲɛ ye wulibali de y'o ye farankan si duuru o farankan de y'a dafa voilà n'i y'a ye n ye kuma nin fɔ k'a da kan farankan in an b'o de yɔrɔ ɲinina sisan voilà farankan minnu b'a la talata wɛrɛ an bɛna ka na o détailler ni ala ka bɛɛ lajɛlen b'a a niyɔrɔ sɔrɔ inchallah ɛɛ comme jigiba yɛrɛ ka kuma na ko n'an mana an ma se ka min ɲɔgɔn sɔrɔ n'an ɲɔgɔn sɔrɔ ɛɛ an bɛ t'a ɲɛɲini ka sɔrɔ ka na n'a hakika yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ a sanulama an t'a a ntanyalama ta k'a di n'o tɛ n m'a sɔsɔ n ko bila masa tɛ si duuru ye dɛ ayi non ayi sɔsɔli t'o la ne ko n ko farankan de y'a kɛ tan ni fila mɔgɔ s'a fɔ la ko kamara bula non kamara tɛ c'est à dire a fɔra de ko jeliyakan na ko ni suya tun kɛra c'est à dire ko ni bulaya tun kɛra suya ye ko kamara tun bɛ kɛ manden bula fɔlɔ ye mais kamara tɛ bula la dɛ.
ok a faamuna ok an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kamara ye manden duguren ye kamara tɛ bula la dɛ bula masa si duuru kamara t'a la. a tɛ fara bon n bɛna taa ni numéro ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tarata wɛrɛ. a ka faranka wɔɔrɔ in an bɛ t'o sɔrɔ abijankaw jigiba kuyate ka nimoro o de ye nin ye san o de 05 65 75 48 57 82 97 83 n'a y'a sɛbɛn ka na bila n ka message la dɔrɔn a b'a bila ka se ale la bon a ka facebook fana o sɛbɛnnen don toujours o dayɛlɛlen don a ka facebook datugulen tɛ donc eh, ŋana Simo a ka nimuru de ye nin z sen sɔsansansan karantigiwta sen kantisɛti katoro2den kato2disɛte kato2tura nin filamuso in a b'i fɔ kosɛbɛ nin filamuso in bɔra duba la du saniyalen a furula dubala fana du saniyalen a bɔra filasew la kosɛbɛ fila jɛlen pa a bɛ ko furu ma ko fila minnu dɔ da kɔ n donna kɛlɛbolo la u tɛ taa o ye sibilakaw ye a bɛ komi kɔnɛlakaw bɛ jamu cogo min na sidilakaw fana bɛ jɛ jamu ten dɛ parce que olu ka denkundi misi o kɛra misi wulema de ye donc a bɛ f'o ma ko ko jolila fulaw mm-hmm. bɔn maa o maa n'i bɔra la i b'a sɔrɔ i saniyalen kosɛbɛ fɛn saniyalen ka d'u ye kosɛbɛ a ko jigiba kuyate vraiment i ni ce i ka baaraw la i n'i ka club bɛɛ k'i ni ce k'i ni baraji ko tiɲɛ na ni dɔnni ye tiɲɛ ye ɛɛ i ye dɔnni fɔ maaninfinw ye ni hɔrɔnya fana ye k'i tiɲɛ ye ɛɛ i ye hɔrɔnya cogo fɔ an ɲɛna ko ni ala ka jɛ olu fana bɛ campagne na a jigiba kuyate lamɛn parce que n'i y'a lamɛn mm. i b'i yɛrɛ dɔn i bɛ n'i yɛrɛ dɔn e ye jɔni ye a ko mm. donc mais fɛn min a tun b'a fɛ ka fɛn min fara a kan tuma dɔ la ni laturuko dir'i ma n'i y'a fɔ a kadolama n'a sɔrɔla k'a fɔ k'i b'a dilan mm. a dilanlenba i b'a sɔrɔ i y'a labɛn parce que maaw t'i ɲininka gɔnzaw mm-hmm. mais n'i ko dɔnnibaaw k'a ta dɔrɔn olu minnu ye kunfin ye olu ma dɔ sɔrɔ a la mm-hmm. aa a bɛ ko komi i y'a tila aw ni dɔnnibaaw ni ɲɔgɔn cɛ ji bɔra ayiwa kɔlɔn na ka taa bila baji kan mm. donc k'a b'i fo kosɛbɛ a n'a ka maninkamusow fana b'i fo a n'a kɔrɔmuso fana ye ayiwa nɔnɔkɛnɛ fila de o fana ye ayiwa kitabu fila de o de ye barilakaw ye mm. donc vraiment k'u b'i fo kosɛbɛ u n'u furucɛ ɲumanw furucɛ ye sekuba de ye seku belebele o seku in ka dugawu b'i ye ko olu kɔni y'u fo ka cɛkɔrɔbaw ɲɛna mm. ko cɛkɔrɔba k'a f'i ye ala ka fɛn d'i ma fɛn min ka fisa bi ta in ye ala k'o kɛ an bɛɛ de ye inshallah ni daw farala ɲɔgɔn kan ko ala ka n'i fa e ka laɲini ma dafa fewu inshallah a y'o fɔ ayiwa eh, sisan sa eh, an bɛna morceau kelen lamɛn mm. sori kanja kuyate fɛ mm-hmm. dɔɔni dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ni ala ka jɛ an bɛ sɔrɔ ka jigiba bila ayiwa laturu kan inshallah mm, solo e yɛrɛ fana ka messagew bɛ yan mm-hmm. n'o ye wasolo wasolakaw ka messagew ye mm. ah, oh, alhamdulilayi olu fana ye folikan kɛrɛnkɛrɛn k'a lase ɛɛ bɔkar dramɛ fana ye message sɔrɔ semaine in kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ e yɛrɛ fana bon n'a y'an teliya ka musique lamɛn k'i k'i ta in di comme ça a bɛ se ka nɔgɔya parce que peut-être n'a janyanen don an bɛ taa siɲɛ wɛrɛ n'a ma janya an bɛ se k'a sɔrɔ ɲɛ

ni ala ka jɛ an bɛ se ka na Voilà, an k'a lamɛn.
106.1, il est 14h.
ala k'an ka seliw minɛ minnu ma seli ya rabbi ala k'a nɔgɔya an ka taa seli inshallah aminaba ye allahu taala ye ayiwa jigiba kuyate an bɛ se ka na nin ye ayiwa balima wɛrɛw tuguni maninka dɔgɔninw n'o de ye kadɔw ye ayiwa dɔgɔninw u ko ka ɲininkali kɛ ɛɛ daramɛ la o tuma eh, ɲamakala si tɛ kadɔw bolo ni daramɛ tɛ walima ɲamakala siw ka ca kadɔw bolo i n'a fɔ maninka ɲamakala ka ca cogo min na abukaro Nam.
kɛnɛ b'i bolo dɛ n kɔrɔ tarima kɛnɛ d'a ma kɛnɛ b'a kɛnɛ b'a bolo. Komi o mɔgɔ fila tun bɛ na mɔgɔ saba voilà n'a ma n'a ma se k'a bɛɛ sɔrɔ ale kɔrɔkɛw tun bɛ yan kɔrɔkɛ tun nana tile fila in na ale tun bɛ an b'an ka ɲininkali tɛ non ale non ale ye kɔɲɔmuso sɔrɔ donc taari reposer aa jara
ni denguni ni denguni bɛ ɲini ka sɔrɔ yan an bɛ an b'a wele ka na ko naamu ɛɛ awuzu bilahi mina seetan rajim amin bisimilahi o ye ala tɔgɔ ye arahamani o de ye diɲɛ hɛrɛ tigi ye
Arahimu o de ye sini kiyama hɛrɛ kɛrɛnkɛrɛntigi de ye, kosɛbɛ, alihamudu tanu bɛ Ala ye, an bɛ Ala barikada, masha Allah, Ala min ye san kaba wolonwula fɛsɛnma fi samawati ka dugumafara wolonwula fɛsɛnma fi lardi, kosɛbɛ, kosɛbɛ, ka adamadenw dan ka jinɛw dan ka jikɔnɔjɛgɛw dan, kosɛbɛ, kosɛbɛ, ka ne kɛ jeli ye ka n bɔ n faw la ka tila ka n kɛ n yɛrɛ ta ye, kosɛbɛ, kosɛbɛ, n bɛ n faw barikada ka n baw barikada, ka foli di Abijan jeliw bɛɛ lajɛlen ma, masha Allah, ka foli di Mali jeliw bɛɛ lajɛlen ma, ka foli di Jigiba Kuyate ma, ka foli di Solomani Dunbiya ma, ka foli di Ali Jankuma ma, kosɛbɛ, kosɛbɛ. min ye question fana bila kana fana ka foli d'a ma bamanan ko so dɔn ani yiri dɔn yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn tɛ n'i k'a mɛn ko dɔgɔnɔ dɔgɔnɔya ko yɛrɛ dɔn n'i ko dɔgɔnɔya ko jogo n'i ko dɔgɔnɔya ko sabari ala yɛrɛ tɔgɔ laban de ko arasidu saburu n'i sabarila i bɛ diɲɛ bɛɛ diyabɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma dɔgɔnɔjeliw bɛɛ lajɛlen jɛlen bɛ jamu min na mhm. o de ye darame ye mhm. ah, c'est à dire dɔgɔnɔjeliw bɛɛ jɛlen bɛ o bɛɛ jɛlen bɛ jamu kelen min na mhm. o de ye darame ye i b'a fɔ a ye
donc tout court a bɛɛ a bɛɛ dɔgɔnɔjeliw bɛɛ jɛlen bɛ jamu kelen o de ye darame ye donc o b'a jira k'a fɔ ko eh, eh, jeli suguya caman bɛ yen

ko tuma dɔ la ni an ka ayiwa baro in sera ayiwa wasolo filaw ma mhm. a ye dugu dɔw tɔgɔ fɔ tiɲɛ na a ma sɛbɛn ale fana y'a fɔ telefɔni na ten a ma sɛbɛn ne ma se ka hakili jigin a bɛɛ la mhm. n'o tɛ a caman fɔra yen fo ka taa se ginbala amadu ninnu ka duguw la a bɛɛ wasolo dugu fila fila fila ninnu ko vraiment n'an bɛ to ko ayiwa dɔɔni dɔɔni fɔ olu fana na ko olu minnu ye karo fɛɛrɛlaw ye k'olu bɛ di k'olu muso bɛ di ko hakili bɛ jigin kɔrɔlen na kosɛbɛ k'an k'an jan to la kosɛbɛ donc la sa i bɛ recherche k'a kan e min dɔn fulaw la o ye ayiwa wasolo ye an bɛ sabula a bɛɛ ye mande a bɛɛ mande mara de ye wala donc an ka taa n'o ye jigima ko yatɛ aa laturu sigira ka na kosolo k'a ka biki ta a n'a hakili a n'a ka bɔrani insala ɛɛ yan mm. kuma in sɛbɛnna ka ɲɛ kosɛbɛ ko ŋana i dansogo i ni ko i ni ko i ni fɛn bɛɛ lajɛlen i ni i ni dusu ɲuman mm, mm. bɛɛ t'a dɔn
bɛɛ kɔnɔna jɛlen tɛ minnu y'a lɔn
olu kan k'a fɔ minnu t'a lɔn olu ma kan k'a fɔ ko ŋana i ni ko i ni ko i ni ko a y'a dafa sen saba la ko barika i ye barika ka olu ka eh, sɔmaya lawuli a nɔ na i ye barika ka sɔmaya sinsin barika fana ka courage d'u la k'u kɛ silamɛ a bɛ ten ɔ parce que a ye kuma caman fɔ a la ko barika e de y'u encourage di olu ma olu ka kɛ silamɛ a bɛ ten a bɛ ten a bɛ ten ɛɛ hali ni olu ma sɔn seli ma Hali. u musow n'a denw na seli tiɲɛ olu ka kungo ma kan ka se u musow ma tiɲɛ ko vraiment k'ale b'i fo a bɛ ten ale m'i ye ale b'a ka sɔmaya la kokodi ɲina y'a san tan ani naani ye a ka sɔmaya ma kiɲɛ a bolo a ma journaliste sɔrɔ mais a bɛ to ka messages sɛbɛn vraiment a bɛ bi a b'a fɛ i ka kuma ɛɛ kelen kelen kelen o ye ko burahima laturu so ibrahima wala
ko est ce que ibrahima ye furalikɛla ye aw fɛ mande sabula ne hakili la k'a fɔ ni n ma fili ale ka ale ta in na ale bɔ kɔrɔgo fan ninnu fɛ de kɔrɔgo ye ni kɔn ninnu fan ninnu tɛ kɔrɔgo fan ye wala burama ibrahima hmm. ah. est-ce que ale ye furali kɛ ka sɔrɔ ka nafolo yɔrɔ ɲini donc kuma fila de farala ɲɔgɔn kan bon peut-être sɔmaya bolo fɛ hmm. danfara b'o la hein. solo n'i bɛ se k'a dɔn ka n kɔrɔkɛ lafaamuya kɔni i y'a faamuya ok d'accord d'accord voilà ali jakuma Hmm. ibrahima ye kiɲɛba de ye hmm. ibrahima hmm. hali n'a y'a sɔrɔ kiɲɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ jɔ a ma ibrahima ye kiɲɛba de ye anw bolo ibrahima an b'a fɔ yiri dɔ ma ko karomunan i y'a faamuya taa karomunan tigɛ n'i taara karo yiri dɔ bɛ yen ko nkaromunan solo est ce que tɔgɔ wɛrɛ b'a la nɔnfɔ nɔnfɔ jamujan nɔnfɔ don a bɛ ale nɔnfɔ in mm. a ka kunba mm-hmm. awa a jɛlen don a fara lajɛlen don mm-hmm. a bɛ meleke yiri ma ka yɛlɛ sanfɛ mm-hmm. bon n'i y'a a tigɛ a namalen don kosɛbɛ voilà eh, nkaro n'a sera yɔrɔnin dɔ ma a bulu bɛ kɛ i n'a fɔ raisin bulu bɛ cogo min na a bulu ka bon dɔɔnin mais a tɛ tɛmɛ tɛgɛfura ninnu kan i y'a faamuya karomunan voilà n'i ye nkaromunan n'i ye nkaro tigɛ ka na n'a ye i b'a suma i sibiri ma tan i y'a faamuya i bɛ nkaromunan i b'a tigɛ i b'a suma i sibiri ma n'i y'a suma i sibiri ma i b'o tan ni wɔɔrɔ tigɛ n'i y'o tan ni wɔɔrɔ tigɛ i y'a faamu o tuma na fɛ i bɛ nkaromunan in kelen kelenna i bɛ iburahima naani naani bila a kan iburahima naani naani mhm. i b'o bila bila karomunan kelen kelenna kan n'i ye iburahima naani naani bila a kan i bɛna kiɲɛ buguri la i bɛ kiɲɛ woloma i y'a faamu o tuma na fɛ i bɛ iburahima so tan ni wɔɔrɔ i b'a bila i y'a faamu o tuma i bɛ kelen kelen la bɛɛ rɔ fo n'a kɛra dimi so ani juguya so ye i y'a faamuya mhm. i bɛ kelen kelen la bɛɛ rɔ fo juguya so ani dimi so mhm. juguya so ani dimi so o ta min bɛ to i bɛ kelen la masaya rɔ ka kelen la i y'a faamu o tuma na fɛ bololawuli la n'o sigi Bololawuli ye yɔrɔ ye. Bololawuli o de ye Sege Musa ye wa? non Sege Musa place c'est à dire kiɲɛ bololawuli parce que a bɛɛ ye Ibrahima de ye Ibrahima so tan ni wɔɔrɔ bololawuli yɔrɔ c'est à dire bololaban i bɛ taa i b'o kɛ fila ye mansaso i b'o kɛ fila ye a bɛ bɛn tan ni wɔɔrɔ ma. i y'a faamuya i bɛ sarakati d'a kan i ni kɛnɛyali tɔgɔ ye bana bɛ ne karisa la bana bɛ n fari fan fan fɛ ne t'a yɔrɔ lɔn dabari bana de don jina bana don mɔgɔma bana don ne t'a yɔrɔ lɔn bana in bɛ n kɔnɔ a bɛ n kɔ kan ne a bɛ n fasa le fɛ a bɛ n joli le fɛ a bɛ n kolo le fɛ a bɛ n bu de kan a bɛ n si de kan wa ne tɛ bana in yɔrɔ dɔn i bɛ sarakati d'a kan ni bana in nagasili tɔgɔ ye ani siri jugu min mana kɛ ne fa karisa la ni siri ka tigɛ ka bɔ ne la ne famana wari kuma sɔrɔ ma duwawu kɛ i y'a faamu o tuma na fɛ karo nin kan kosɛbɛ bawo i bɛna a da niso garijɛgɛso badu faso denɲɔgɔnso i y'a faamu o tuma na fɛ furuso ka taa se y'a fana ko jigi ani mansaya ni sira ani nafolo ni kɛnɛ ni eh, siyɔrɔ ni kolaba voilà juguya de t'a la juguya ni bana ni dimi de t'a la mhm. juguya ni dimi t'a la mhm. i b'a i b'a da olu kan i b'a saraka kosɛbɛ mhm. i k'a saraka n'i ka mansaya kɔrɔtali tɔgɔ ye i k'a saraka n'i ka garijɛgɛ sɔrɔli tɔgɔ ye i k'a saraka ni ni kɛnɛyali tɔgɔ ye i k'a saraka ni siri tigɛli tɔgɔ ye i k'a saraka n'i ka kɛnɛtigiya tɔgɔ ye i y'a faamuya n'i y'o kɛ ka tila tuguni kɛ olu fara ɲɔgɔn kan mansaso kɔnɔ i bɛ kan k'a saraka i mana min saraka i b'o ta kɔnɔ bila mansaso kɔnɔ i mana min saraka i b'o ta kɔnɔ bila mansaso kɔnɔ i mana min saraka i b'o ta kɔnɔ bila mansaso kɔnɔ fo ka n'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mansaso kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen saraka n'i ka garijɛgɛ sɔrɔ mansaya i ka faso kɔnɔ mansaya i ka denɲɔgɔnso kɔnɔ mansaya i mana baw la tuma min na i y'a fɔ o tuma na fɛ a ta i k'a kelen kelen gosi gosi i k'a gosi gosi k'a gosi gosi fo k'a kolo n'i y'a kolo a bila filen kaban kura kɔnɔ i ka ji bɔ kɔlɔn kɔnɔ nkɔrɔ walima i k'a bɔ worobinɛ kɔnɔ i ka ji k'a kan i yɛrɛ ka t'i sigi i k'a terenge i bolo la i k'a terenge fo k'a nɔɔni a bɛ namanama a bɛ namaya kosɛbɛ i bɛ ji k'a kan k'a goro k'a goro k'a goro i b'a bisi k'a namanama nin bɔ a la k'a ɲaga bɔ a la k'a ɲaga bila kɛrɛfɛ i b'a sɛnsɛn i y'a faamu i b'a sɛnsɛn ka ɲagasa fɛn fɛn b'a la k'o bɛɛ bɔ a rɔ n'i y'o bɛɛ bɔ a la tuma min na i y'a fɔ o tuma fɛ ji ji kura dɔ k'a kan i k'a ta i ka don ɲɛgɛn kɔnɔ yɔrɔ koli t'o de o ye munni de sa a koli koli de y'o a namalen don a namalen don a bɔn i kan i k'i mun a la i k'a terenge i fari fan bɛɛ fɛ n'o y'a sɔrɔ basitigi ni i siri basi dɔ aa an kana basitigi gundu bɛɛ fɔ bon a ka ɲi a ka ɲi a ka ɲi ne ko ne ko k'a fɔ ko bana jugu b'i la e tɛ bana min sugu lɔn a b'o nɔgɔya kelen kelen a b'i sɔrɔ garijɛgɛ dayɛlɛ o tɛ fila i mana taa jeliya kɛnɛ kan i bɛ lɔ jelilu tɛma a bɛ fɔ ko solo nalen hali n'a y'a sɔrɔ min s'i di kuma la min ka bon i di min parelen i bɛ na yɔrɔ min na mɔgɔ b'i kɔfɛ tɛ yɔrɔ ko solo k'a nalen dɛ mɔgɔyi ja bɛ tigɛ han ala b'o lɔyɔrɔ o d'i ma o lɔyɔrɔ kelen e b'o sɔrɔ ɔ ɲamakalaw bɛ yen dɛ nkaro nkaro nkaro b'o ɛ, ɛ, fɛnkɛ b'o kɛ ibrahima b'o kɛ nkaro n'a ni i y'a ni nkaro baara Mhm. o ibrahima kelen min filɛ ten nkalon foyi t'a la a y'a kɔrɔbɔ kɛ ayi u b'a bɔ ɛ maninka le- safa an nɔ an yɛrɛ mago sa tubabu Ɔhɔn. nalen ka na an mago sa an nɔ Ɔhɔn. fɛn bɛɛ dɔbɛn k'a bɛɛ kɛ tubabuya la n'o tɛ Ɔhɔn. an ye donna ɲɛgɛn min kɔnɔ nin ta ɲɛgɛn pibiliki Ɔhɔn. bɛɛ donna ɲɛgɛn min kɔnɔ ka caya Ɔhɔn. bɛɛ bɛ don ɲɛgɛn min kɔnɔ Ɔhɔn. na i lɔ o ɲɛgɛn da la dɔrɔn ɲɛgɛn donda ibrahima bila yen

kadɔ ninnu bɛɛ tulo b'an na o Aa, n'i donna n'a ye cɛ a b'a fɔ ko jiba ye min fɔ cɛ in b'a fɛ ka taa ka siri de tigɛ. Yɔrɔ ɲɛgɛn feerelaw bɛ yen o. Ah, ah. Ɲɛgɛn O ye- o ye tan ye. Ah, eh, ala ni donc o ye siri bannen ye. Ni ɲɛgɛn feerela ka min ni min ka min mɛn Ah. n'a ka lɔn mɔgɔ bɛ donna cɛncɛn ye Ah. a b'a fɔ k'o tɛ kɛ yan dɛ. Ah, a b'a fɔ a ka mɛn o. non dɔrɔmɛ tan in a b'a kɛ mugan ye o tɛ Ah, baasi i ye b'a o. kɛ mugan ye ka d'a ma.
Ko n'i to ka kɛ.
a sabanan ye min ye Ɔhɔ. ni juru tigɛra juru mana tigɛ ka bi kɔlɔn kɔnɔ ni juru tigɛra ka bi kɔlɔn kɔnɔ taa suruku ɲini i ka na a labɔ i mana suruku ɲini k'a labɔ juru layɛlɛn fɛn voilà wa suruku a bɛ parce que bɛɛ tɛ suruku la min bɛ juru layɛlɛn i b'o lajigi kɔlɔn kɔnɔ
i b'o lajigi kɔlɔn kɔnɔ i bɛ jurufilen yɔrɔ ɲini k'a ta jurufilen in bɛ yɛlɛ ni ji min ye Ɔhɔ. kana to o ji kɛ bɔnna o ji yɛlɛma koɲuman Ɔhɔ. i k'o ji sigi ɲɛ ye Ɔhɔ. i y'a faamuya Aha. o jurukisɛ Ɔhɔ. jurukisɛ kunkuru min bɛ ɛwa fɛnkɛ la Jurufilen in na. jurufilen in na Ɔhɔ. o jurukisɛ kunkuru Ɔhɔ. i b'o o- o tigɛ koɲuman Ɔhɔ. i y'a faamuya Ɔhɔ. i b'o tila fila ye Ɔhɔ. i bɛ fan kelen sisi Ɔhɔ. n'i ye fan kelen sisi Ɔhɔ. i bɛ Iburahima Ɔhɔ. i b'a so kɛmɛ naani Ɔhɔ. ni i ka teli i b'i jilaja i y'a faamu o tuma fɛ i b'a kɛ so kɛmɛ ye mais n'i man teli mhm. i bɛ se ka sɛjɛ ɲini mhm. i bɛ Iburahima i b'a i saraka mhm. i bɛ so kɛmɛ naani bɔ ni sɛjɛ joli ye i b'a ko i ye juru layɛ juru min sisi o ye i y'a faamuya i b'o k'a nasi rɔ n'i y'o k'a nasi rɔ i b'a n'o lamaga ɲɔgɔn na i b'o nasi tila fila ye i bɛ fan kelen kɛ juru layɛlɛnna ni ji min ye i bɛ fan kelen k'o rɔ i b'i k'o la o tɔ fan kelen ni min bɛ to buteli kɔnɔ parifɛn k'o la i k'o bila i kɛrɛfɛ to k'a mun i y'o faamuya ɔhɔ to i k'o mun cɛ o cɛ cɛ o cɛ n'i n'a kun ye kelen ye nafolotigiya la i bɛ tɛmɛ a la o wagati kɔnɔ cɛ anw anw ma laturu kalan vraiment mɔ ne na laturu kalan o o tɛ kelen ye Ah, o o ye saba ye o tɛ kelen ye ɔhɔ ɛɛ a lɔ- lɔyɔrɔ dɔ b'a la ɔhɔ a juru kunkurunin bɛ to n m'a fɔ k'i ka juru tila fila ye. i y'a fɔ voilà fankelen bɛ yen fankelen dɔ nin n'o ɲaf'i ye wa. aa i m'o fɔ dɛ o ma ɲafɔ dɛ o ma fɔ o ma fɔ fewu. Ibrahima so tan ni wɔɔrɔ bɔ papiye nin dɔ kɔnɔ papiye jɛmanin kɔnɔ i k'o juru kunkurunin la a kɔnɔ i k'a meleke i k'a kɛ fakoliya bagan ɲɔgɔn de ye i k'a kuru koɲuman i k'a don i tugukan na n'i y'a don i tugukan na. ali cɛ cɛ ye tɛgɛ da i kan. fo k'i sa i t'a fila ne ko inshallah an minnu ka teli neni la n'a y'i bugɔ i kan'i ta sara dɛ cɛ o cɛ n'a y'a tɛgɛ da i kan kan'i ta sara a tigi la fɔ ko n fa k'i ni ce ni baraji aa ali taa i sigi k'a fɔ k'a y'i natɔ a n'i bugɔ kɛ bagan min t'i bolo la wa ye taa o bɔ i k'o la i kɛ kabakurun gili dɔ ɲini min ka gulin kosɛbɛ hmm. ah? hmm. i k'o la o kan ka bɔ ala kan i b'a fɔ a ye Ibrahima Ala jɔn hmm. ne bugɔra bi ne ma fɛn fɔ dɛ e dun ye tiɲɛ subiɲɛ de ye ne bugɔra ka e to n na n ma fɛn fɔ dɛ i bugɔra n bugɔra n ma n ta sara dɛ ɔ n b'a fɛ e ka n ta ɲɔgɔn ɲini k'a la nɔ rɔ kabakurunba min filɛ nin nin latɔ e kan ni ne ta juru ma sara nin bɔtɔ tɛ e kan ayiwa e bɛ e bɛ e bɛ ban yan pewu i bɛ kabakurunba o la a kan taa i la i kɛ sinɔgɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ n'i ye biɲɛ digi mɔgɔninfin sɔnkun na k'a labɔ a kɔ kan bana min bɛna sɔrɔ o de ye wala ko dan sɔn ayi aa e ayi ɛɛ n bɛ kɛ muhamadu lamini walima a bɛ kɛ i n'a fɔ i ye biɲɛ de gengen a kunkolo a kunkolo cɛmancɛ la mhm. ayi walahi a bɛ kule a b'a fɔ k'a kun cira la hawla u natɔ koyi o ni deli dɛ a ye natɔ dɛ ee a ye natɔ dɛ i sigi i ka misi makɔnɔ n'a nana ko n da tɛ nin kuma dɔ la fo ka misi bɔ ah, misi de bɛ nin fura ni misi ma bɔ a waatɔ a de lahara dɛ ah, a bɛ taa fila t'a la o hmm. misi mana bɔ k'a d'i ma tuma min na wa woro gɛnin kelen kɛ dɔrɔn ka baga nin sɔn dɔrɔn i y'a fɔ a la ko i ka kabakurun bɔ a kan a banna hmm. a tigi bɛ kɛnɛya i kɔrɔ ɔ n'i t'a fɛ i k'i kɔrɔ la i na wa fitani dɔ ɲini ten ka tutu tutu fɔ a la k'a d'a ma ko ɔ wala k'a ka da wala wala donc ibrahima alhamdulilayi ibrahima ye fɛnba de ye a ye fɛnba ye ɔ karamɔgɔ hali n'a dɔn an minnu ye kunfin ye n'i ye tomi kelen kelen fila fila ayi ibrahima kelen kelen kelen kelen wala kelen kelen sigiyɔrɔma naani wala a bɛ komi bɛɛ kelen ɲɛgɛn da la ɲɛgɛn pibuliki ɔ an b'o kɛ bɛɛ bɛ don ɲɛgɛn min kɔnɔ taa i jɔ ɲɛgɛn da la dɔrɔn i ka ibrahima kelen nin bila dɔrɔn i y'a fana ko i k'a buguri dɔɔni ta i k'a k'i koliji la i y'a fana ko i ka don i k'i ko

ale ni karo minnu bɛ siri tigɛ ka bɔ adamaden na pewu hmm. nkalon foyi t'a la ne b'a kɛ mɔgɔw ko waati bɛɛ ni ala ka jɛ n'i y'a labɛn ka i ko a la ah. siri tigɛra eh, karo ni caman na ɲini ah. n'o y'a sɔrɔ Kasimu y'i siri ah. Kasimu Traore wa. N'o y'a sɔrɔ Kasimu Traore y'i siri. A don yɔrɔ siri bɛ tigɛ dɛ. Kasimu fana tɛ sɔn o ma.
Ayi Kasimu.
Kasimu ka dɔnni tɛmɛna siri kan. O t'a don dɔɔni.
Ah. kana la soma la ah, o y'a la soma la dɛ n'a o fana tɛ wuya dɛ o fana ye wuya tɛ wuya dɛ kana la soma la la tɛ soma la dɛ n'i ma fara k'a dala kɔrɔbɔ la le mori la bɛ la tɛ soma la dɛ n'o de ko bɛ a sumalen don trop Kasimu sumalen don trop o yɛrɛ de ka jugu sa sa jugu sa parce que i mana fɛn o fɛn ah an ka nin to ten ne ko ne bɛ ɲininka o kungo kɔnɔ sa bɛɛ o Ah. donso siranni sa jɔn ɲɛ tutu sa tɛ aw ka ɲi walayi han a fa- a farinya kojugu a denw b'a ɲimi ka bɔ ayi ko ko dangala Nkɛ. tutu sa Mhm. han Aha. ale de sumalen Kafari. don Mhm. n'i m'a ta ku yan fanfɛla ma Mhm. n'i y'a kurulen ye- lalen ye Mhm. n'i ma siran ɲɛ fiyewu I- i i bɛ bɛ se se- ka na i ka bɛ na a sigi ma a kan mɔmɔ ka yɛrɛ. na a ma mɔmɔ Mhm. han i bɛ se k'i sigi a kan a tɛ- a tɛ a tɛ s'i ma a tɛ s'i ma

fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ mhm. sisan denmisɛnninw mhm. olu fililen don sisan denmisɛnninw de ye basitigi kafiriw ye n'o tɛ fɔlɔ basitigiw tun tɛ kafiri ye dɛ ah. fɔlɔ fɔlɔ basitigiw tun t'a ɲɛdɔn de mhm. olu ka waati la o y'a sɔrɔ silamaya ma na u tun tɛ silamaya ɲɛdɔn n'o tɛ ne mɔkɛ olu tile la fatigan fatigan tarawelew tile la ko n b'o n jani tigo ba wulu y'a fɔ tuma na fana n danbala n jani sigira tomu kɔyiri o ye tele ah. maninkura jigi lu tele ah. olu tun bɛ mun kɛ olu tun tɛ ala bato ma olu tun bɛ ala ɲɛsiranya kɛ olu tun bɛ taa kɔlɔn sen dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'a ye ko dugu minnu cɛ ka jan hmm. u bɛ wari sara u bɛ taa ka taa kɔlɔn sen sen sira da fɛ ka taa ko tɔgɔmakɛlaw kana minnɔgɔ hmm. alabato ala ɲɛsiranya dɔ don ala ɲɛsiranya tɛ aa nin y'a ye a baraji tɛ se ka ban a tɛ se ka ban pewu olu tun bɛ taa siradaw la mhm. u b'a dɔn k'a fɔ ko adamadenw sɛgɛlafiɲɛ yɔrɔ bɛ bɛn yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu ma mhm. u bɛ taa ka taa denmisɛnw bila ka yiri turu yen k'a sɔn fo ka taa yiri in bonya mhm. ko mɔgɔw sɛgɛlafiɲɛ yiri olu tun b'o kɛ olu tun bɛ a kɛ n'u ye so jɔ n'u ye du jɔ u bɛ so kelen labɛn k'o bila ko dunanjigiso ko mɔgɔ kana don o la mɔgɔ si tɛ si yen ko dunanjigiso o bɛ datugu de olu tun bɛ kɛlɛ kɛ u musow fɛ k'aw kana sɔrɔ suman k'a bɛn denbaya ma k'aw k'aw jilaja dumuni tɔ kɛ to surafana tɔ kɛ to tilelafana tɔ kɛ to daraka tɔ kɛ to o kun ye aw mana daraka dun o bɛ bɛn dunan dɔ na waati ma mm. ale ni kɔngɔ de bɛ don so tilerɔfana bɛ ten nka bi o tɛ dɛ mais est-ce que olu tigilamɔgɔw an ko olu ma cogo di ko kafiriw mm. k'an bɛ an bɛ ka ko olu le ladege an tɛ ka olu ladege dɛ mm. anw y'an yɛrɛ dama jogo de ta n'o tɛ an tɛ k'an faw ladege dɛ ka somaya kɛ kafiriya ye ka taa kɛ mɔgɔ faga ni mɔgɔ dabari ni mɔgɔ ta tiɲɛ ye ka somaya kɛ nkalontigɛ ni mɔgɔ namara ni mɔgɔ janfa ye ko an y'o y'an faw la an m'o y'an faw la dɛ an faw tun tɛ ten dɛ an faw tun bɛ siran sa dɛ u tun tɛ ala ko de ɲɛdɔn olu tun tɛ diinɛ ɲɛdɔn u tun tɛ diinɛ ɲɛdɔn mais u tun bɛ siran ala ɲɛ mais diinɛ jogo b'u la diinɛ jogo b'u la bon o la- o y'a to olu ye se sɔrɔ u tɛ wali fɛn fɛ ka fanga sɔrɔ u tɛ janfa fɛ olu denw ye anw de ye u mɔdenw ye anw de ye o de y'a to n'anw yɛrɛ fana ye barikaw sɔrɔ n'o tɛ mɔgɔ fagala den tɛ taa yɔrɔ si namaratɔ ni janfamɔgɔ i den tɛ taa yɔrɔ si yɔrɔ si yɔrɔ si a tɛ taa yɔrɔ si vraiment ɲamakalaw aw ni ce aw ni baraji jigiba i ka da la k'a fɔ i ye ko caman walawala bi surtout fulamuso in a nusu diya sa mais an b'i ka nimoro de di ɔ n'a sɔrɔla k'a fɔ ko fulamuso nusu diyara sabula a y'a ka message kɔsegi ka na ko merci beaucoup merci beaucoup mm, c'est que a diyar'a ye dɛ ɛɛ an ka siribe ne wa ka se a siribe lama yɛrɛ ɛɛ an b'a fɛ ka min fara a kan ɔ ɛɛ n'i ye solo darɔ tigɛ ɔhɔn manden mhm. a diya yɔrɔ ye aw ka dugure ninnu ko fɔ mhm. bolokɔnɔmɔgɔ lu n'a bɛ fɔ olu ma ko jɔnw mhm. olu ko fɔli man di tariku kɔnɔ ni ala ka jɛ bawo n'a bɔra na i kuyate fana la bɛɛ ye jɔnya kɛ dɛ mm, ni solo ko ko a bɛ a ye farankan ninnu madan sisan mm. ale ko to ka i farankan minnu madan jamu dɔ i b'a sɔrɔ o rɔ ah. minnu fɔli man kan dɛ a b'a sɔrɔ olu ye olu ye jɔn ye donc an ka to ten ah, o ka ɲi wa ah, an ka to ten ɔ n'an b'o dɔn i kun bɛ jɔnya ɛɛ ɛɛ fulakɛ naamu n bɛ kamara fo alamisadon u ye ne ni n dɔgɔkɛ darame ta an taara u ka furusiri kɛnɛ kan muso ye kamara cɛ ye kamara fa ye kamara ba ye kamara kamara gurupu de ye ɲɔgɔn najɛ misiri kɔnɔ ka misiri fa tewu
jeliba fila de jɔlen don alahu akibaru i n'i ka foroko donna ne ni n ka foroko ye n ko a bɛ don misiri la ne ni n ka bɔrɔnin ye n a bɛ don n'a ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ sɔnna a ye sɔnna dɛ ne y'o fɔ ne tɛ jotigi ye jo tɛ ne kun mais ne ka bɔrɔnin tɛ bila hali ne taara makan ne ni n ka bɔrɔnin bɛ bila ne ka basa nin taara gɛrɛ nɔfɛ an kɔni taatɔ ka fɔ ko ka saki bila ka n ka bɔrɔnin tɛ to yan a ko non k'ale de bɛ n kɔrɔ jigiba ne ni bɔrɔnin de bɛ a kɔni ko k'a bɛ taa n kɔ hiji la mais an taatɔ bɔrɔnin tɛ taa dɛ bɔrɔnin bɛ taa dɛ ah. ne ni n ka bɔrɔnin bɛ don fo alikaba kɔnɔ ah, i sara kadi sara wala kamisa kelen ɔ n b'a fɔ kadi ye dɛ a n y'a bɔrɔnin ko nin ni eh, n'a b'a tɔgɔ sɛbɛn a fɔ kadi ye o ni ne ka bɔrɔnin ma taa makan taga ma bɔ an bɛɛ bɛ to yan ayi n'a fɛn bɛ taa n bɛ n dɔn la. fara an n'an ka taa. ayiwa basi tɛ. ale bɛ fara kan ka ni taara a taara sanogo ka jamana kan kɔn ko dugawu kɛra ne de ye ko ne ni farankan a bɛ fɔ de b'ale. a bɛ ne fɔ mais diɲɛ yɛrɛ bɛ taa ni farankan de ye o. bari donc i ka saki a bila gɛrɛ fɛ dɛ. i ka saki.
n b'a fɔra ko kira n'a mantonw. ɔ mais i ya saki n'u farala kira kan. i n'i ya bɔrɔ kɔni tɛ don ne kɔ.
ɛ ne bɛ taa dɛ.
d'accord donc o ye ne bɛnbakɛ n'a ka ne bɛnbakɛ n'a ka bɔrɔ taara magan u seginna ɲɔgɔn fɛ ne fana ni n ka bɔrɔ bɛ taa magan an bɛ segin ɲɔgɔn fɛ d'accord an b'a la ka fala kojugu tɛ an b'a la k'an ka passeport labɛn ni ala ka di an bɛ taa naamu eh, ɔhɔn o kɛlen waati min solo ye foli min kɛ sisan mm. a imamu tɔgɔ de ko mori musa kamara siaka kɔnɛ imamu de don n'i sera abobo n'i ko siaka kɔnɛ misiri mm-hmm. a imamu ba mori musa kamara mm-hmm. ko n bɛ bonduku kamaraw bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ kosɛbɛ hɔrɔn don ɛɛ a ko jeliba ko anw ye kamara yɛrɛ wolow de anw ka d'an yɛrɛ ye ko an ka Walahi. koɲɔ bɛ sini Ahan. ko a ka di n ye a bɛ na kɛnɛ kɔnɔ a b'an fɔ dɔɔni Walahi. a kɛra ne ten fana ye n grand frère wele Mhm. an taara se a kɛra bonya dan de ye Kojugu. misiri fara jama la fo ka bɔ kɛnɛ ma Walahi. a ko silamɛw k'a ye sabali ko jeliw bɛna dɔɔni fɔ la an bɛ sɔrɔ ka furu siri alhamdulilah Aa, Ɛ, mun ka di namara in na an tɛ a ma dan o ma koyi o b'a yɛrɛ lɔn o b'a yɛrɛ non lɔn. nin ye ma dan o ma imamu dɛ. ye a b'a yɛrɛ lɔn

u ye wari min di a cayara u tilala tugun wari minnu nana di mɔgɔw bolo ko ka dugawu kɛ ka dugawu kɛ a tilala ka ŋara naani ɲiyɔrɔ bɔ a ka kɛ ten de walayi kamarakɛ in bolo a ye ŋara naani ɲiyɔrɔ bɔ numu jeli funɛ garankɛ a y'o ɲiyɔrɔ bɔ ka n ko mais a ye le ka jiro ja nin furu kana sa a ɲɛna hakɛ to a tɛ sa walayi sarangana kɛla furu nin na dɛ sarangana kɛla furu nin na dɛ n ko ɛɛ kamarakɛ i jija dɛ i y'a kamaleyama muso nin sɔrɔ i y'a lɔnkuma muso nin sɔrɔ muso nin dir'i ma suna ani farila ani balimaya an sigilen bɛ yɛrɛwoloya kɛnɛ de kan i jija i ka kɛ hɔrɔn ye. ɔ mais a y'a kuyatɛkɛ niyɔrɔ o ma na i bolo. o kɔni ma na an bolo. n'a bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ni wari donna bon kɔnɔ ka bɔ nin. ala a ko i ka ca a ko i ka ca a ko i ka ca.

n'an b'a dɔn k'a fɔ i kɛra messager ye ka ɲamakalaya lakɔrɔta ɲamakalaya kana jigin Abidjan n'a lamini bɛɛ bɔra kalama ko ɲamakalaya ye jumɛn ye bi vraiment aw bɛɛ ni ce ka mhm. transport ba sara mhm. aw tɛ sara mhm. radio so in na mais aw bɛna sigi k'a walawala k'a walawala nisɔndiya fɛ surtout jigiba kuyatɛ k'a ka dɔnni yɛrɛ

yɔrɔ ne bɛ miirilaji n ka mara ka kɛ la i bɛ a barika ɲɔrɔnkaw y'a dugulen de kɔnɔ sorisenko diɲɛ baro ye diɲɛ fan dɔrɔn ye n'i ma fɛn kɛ fɛn tɛ f'i ye wa n'i ma fɛn kɛ fana n'i sara ta ye bama